Igbo in Destiny, ndewo. The only, the only, the only active prof. Eh, lee n'ihe nwanne m na-ekwu. On issues of the moment. Ndewo oke mmadụ. Kịta ka m fụrụ ihe a. Ọ ya nụ, o nwere ndị ji aha m je na-ekpugheri na sị nye ha 200,000. na ọ mụnwa dunyere ha Ah, ọ ọ ebe let- the latest scamming du- ruru na Naịjirịa amarọ m ihe mere ha ji chee na na m bụ kandi- na m kwesịrị ime ibenefit from the wickedness ah, ah. Nge. a sị na aha ya bụ hacking I struggled for two days to restore my WhatsApp Ịhụgo. So. Ọ ihe na-emecha. Ọ ya na. Kee ka ụbọchị dị. Ọ dị mma.
Ịhụgonu ka obodo ghasara. Onye- Onye kwa nsogbu.
Kedu unu nwa bụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu?
ọ mụ ka ị na-ajụ ya bụ ajụjụ a kedu ihe onye m ga-ajụ ya ọ gị nwa bụ nwanne m nwere onye mụ na ya na-ekwurịta kedu ihe a ga-eme Ọhanaeze melụ a retreat ha mere on the 27th of May mm-hmm.
last year they titled it eh, akọ bụ ije mm-hmm. wee kpọọ Alison Madueke as chairman mm-hmm. invited all the governors of the Igbo speaking states. Mm -hmm. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. Mm -hmm. So, ha kọwalụ nnọọ ihe a ga-eme na blood guilt na na ọ coup of 1966 ebe onye ndị Igbo gburu ndị Awụsa mhm. ha sị na onye onye onye wụfuru ọbara ga-ekpu ọchụ mhm.
na-aga n'iru a team agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu a kpụ n'ọnụ mhm. na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ mm-hmm. because na the blood vengeance that is blood that is crying vengeance of innocent blood mm-hmm. na onye gburu papa ndị Fulani mm-hmm. na afa ya bụ Chukwuma so and na action and reaction are never equal so na na hate na oppression na ihe niile na-achụ Igbo mm-hmm. stemmed from that incident of 15th January 1966. Mm-hmm. I will I will send you the the documents. Mm-hmm. Then anyị nwa bụ ndị Igbo mm-hmm. malụ na ọ bụrụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo mm-hmm. na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị mm-hmm. I went to Baton Rouge today mm-hmm. akwụkwọ anyị ejego to the press mm-hmm. m wee na-asị ya mgbe a costụrụ the akwụkwọ wetara m ya mm-hmm. na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka a na-ebi ọ bụrụ 500,000 a na-ebi ka e wee bido ya bụ ije ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere yes na akọ nwa bụ ije ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọ bụkwala ije mhm. asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie mhm. so m gwa Iwuanyanwu na gị nwa bụ Iwuanyanwu bụ nna ndị Igbo mhm. na you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration na Governor Enugu State is in honour bound to be the guardian of every other governor in former eastern region And Allison Madueke bụ the first Igbo son that ruled ndị Igbo mgbe Igbo ka dị n'otu after Igbo became uh, after East Central State to Anambra State na Allison Madueke bụ the second person after Jim Nwobodo mm-hmm. so na the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other mm-hmm. so God na-enye anyị opportunity to to re-strategize ọkwa akọ ga-abụ ije mm-hmm. kere ka esi eme ụdị program a gị nwa bụ Iwuanyanwu wee kpọọ ya bụ oku enwere onye zaa gị mana asị na i nwe the trust of ndị Igbo niile ndị gọvanọ niile na South East mm-hmm. so ị bịa advise Igbo wee kpọtakwuo Allison Madueke mm-hmm.

Dr. DN Okechukwu mhm. nyere m 100,000 naira mhm. na ya mara na ihe a na-eme na Naijiria adịgo completed naanị na ọ bụ na na without the pollution mhm. without pollution na ndị Igbo na enwere ihe Igbo na-eje na mba ime ga-aga aga now Oruku na Ụmụode ịma na enwere reconciliation na 2019 onye ya na onye Oruku and Ụmụode

sent four hours voice message to ndị Oruku mm-hmm. renewing that reconciliation emere achieve na 2019 mm-hmm. na gọvanọ nyere ha koboko na commissioner of police nyere ha koboko mm-hmm. so na-eme ha engineer you know instilling issues that should intensify a new rebellion
ndị Oruku wee unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, mm-hmm. a stop of that confusion. Mm-hmm. na fa ma nwa kwa nwa chukwu ekwekwana ka ihe gbankwe ha ọgụ ihe ga-agbatara ha na ha na ụmụnne ha Umuode to start a war. Mm-hmm. They did this thing took place for three days. Mm-hmm. The third day, what what happened? Mm-hmm. Raymond Okenwa, while in Abuja, died. Okay. Oruku busted into into celebration. Okay. So na aka ji Igbo arabaghị Igbo. Mm-hmm. Ọ ihe anyị nwa bụ Igbo kwesịrị ime ka Naijiria dị mma. Mm-hmm. Ị fugo na ọ ihe Igbo mere na 1966 ka Naijiria ji kposa. Mm-hmm. Because at the time of 1966, Igbo had no reason whatsoever to engage in coup. talk less of being the champion. Mm -hmm. And we have not seen reason yet why we have to retrace our steps. Mm-hmm. anyị kposaa na naijiria kposaa mmụọ n'ụlọ mm-hmm. batazie na village na family bụzi alụ amaka ekwu mm-hmm. ọ ihe anyị nọ na ya na ngenwa na Ihekire na Ochulor na Barth Nnaji mhm. bụ patrons of Destiny Lineage Trace and Farm and Global Family Reconciliation Initiative. Mm -hmm. So na anyị nwa bụ ndị ọ ya anyị nwa ka governor dere enye gị eh, acknowledgement of the governor. Mm -hmm. ọkwa ego that letter. Mm. ihe ọ kpọrọ anyị bụ ihe ọ kpọrọ mụnwa bụ the pioneer

That is the conflict in the Middle East. Onye, onye. It's, it's, it's nwa, nwa, the, the last cousin of, you know, that related to Muhammad, Prophet Muhammad okay, in blood. Okay.
Mm. Ọ ya nwa bụ onye e gburu e ji wee bido igbu ụmụnne bụ ndị Muslim ji wee bido igbu onwe ha. Mm-hmm. Till date. Mm-hmm. So now that that Ali nwanne nwa cousin Mohammed Mohammed ọ gịnị bụ the crime ọ commit eji gbuo ya mm-hmm. so he was innocent mm-hmm. ọ the same ọ the same way ka Chukwuma Nzeogwu ji wee gbuo Sardauna mm-hmm. ndị ndị Fulani wee na-avenge his death till date so kedu ọ gịnị ka ndị Agụleri na Ụmụleri mee ha ncha ha na ụmụnne ha over the years ji wee nọ n'ọgụ ha nọ Mhm. na-egbu onwe ha Okay. so this is what we are supposed to do Mhm. and until we rise to do it na ọ bụrụ ekwucha ya say yes na ọ ihe kwesịrị ime Mhm. so my book our book has gone to the press Mhm. ọ eweta eweta the the costing Mhm. formatting ka a na-eme ya now how many how many page ọ dị wee nwee ike cost ọ ya a cost ọ ya agwago m bat yesterday sị ya na aga m eji ogo- ọjị ugo bịa Mhm. na onye na-amarọ m na-amarọ enyego 100,000 Mhm. m ga-esendịrị gị materials of data akọ na akọ bụ ije Ọ dị mma. who am am uh, so na mụnwa bụ head of a parastatal that I have told you now destiny lineage trace and the global family reconciliation initiative Mhm. Mhm. so we need we need to begin to reunify our family as a family of nation mm-hmm. ndị Igbo anyị bido n'ụlọ dịlị mma ka anyị fụrụ ilo mm-hmm. Nigeria we will chant a new song if we can we are able to achieve this mm-hmm. ihe na-akụ kịta bụ 227 mgbe m fụrụ your message wee kpọọ gị so na ọkwa ayịyọ na ekpere ka anyị na-ayọ Chukwu ihe a this is the best hour to do it ka m kwuo Mm. Eh, ndewo Mm. eh, dr harford Mm. Mhm. agbanyụkwana ahụ Mm. ọ bụrụ e mee ị gbanyụ ị sị na ọ netwọk mba ai Mhm, mhm. o nwere ihe- ajụjụ m ga-ajụ tutu m a- e- ekwuo ihe m chọrọ ikwu Mm. ndị fulani a Mm. unu na-eje ịrịọ Mm. arịrịọ ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo na 1937 ha bịakwa gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo ndị Igbo 1945 Mm. ihe ọ bụ Enahoro kwuru okwu independence e dunye Akintola north na 1953 Okay. arapụ Enahoro na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo gbuo ndị Igbo gbuo ndị Igbo gbuo ndị Igbo na 1953 gbuchacha nke ọma taa ọ ihe a niile ha na-egbu I- ihe a- i- ihe a- ihe a niile ndị fulani na-egbu ndị igbo kedu mgbe unu ga-eme ya avenge unu nwa bụ ndị igbo Okay. ajụjụ ka m jụrụ Oh, ngwa na-aga. Em, chere ka m bịa mm, eze ndị fulani a bụ Ahmadu Bello e gburu unu na-aga ịrịọ maka ya ma Balewa e gburu eze ndị fula eze onye ozi Ahmadu Bello ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ arịrịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the Wetie riots in Western Region egbukata ndị Yoruba oo bụ ihe ogbugbu ogbugbu a na-egbu esi na ya bịa na-egbu ndị Tiv Ahmadu Bello gbukata ndị Tiv ooo middle belt a na-egbu bụ ihe wetara ndị a niile mere coup a nwa ma treasonable felony e ji tụọ Awolowo nga ọ na-egbu Ahmadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ iweru ọchịchị Naijiria by force na 17 Jenụwarị bụ ebe Ademoyega ha ma Nzeogwu ha ma ndị ma ndị ma chọpụtara kwụsị mezie precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally mere Nigeria me- ji mee to survive today Hmm. ma ọ bụrọ coup of 15 January there will be no Nigeria by this time if, uh, if Amadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup that was to take place after Amadu Bello had returned from Lesser Hajj hmm. so unu emego ndị a niile avenge unuwa bụ ndị Igbo ma Ọhaneze lee ihe m na-agwa gị hmm. ị ga-agwa ka unu dị bụrụ Ọhaneze ahụ na ndị na-eme nje unu gaa n'iru were inyi er charcoal na-ete ndị igbo n'iru unu gaa n'iru tewe ndị igbo unu gaa n'iru ọkwa unu na ha eme mitin o nwere onye soro unu na-eme mitin o nwere onye na-eso unu bat nna ji ama m ya mụ na ala azụ hmm, ọrụ netwọk amị na kredit ngwa kedu ebe m kwurutere okwu a sị anyị nwa na-eje na-akpọ mitin ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ ọ bụ ihe m jụrụ unu ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa ihe ọbụla na-eme ndị Igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ ọ ndị na ndị na-ekwuchitere fulani okwu bụ ununwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adị akpọ igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu sị ihe a niile ndị fulani na-egbu ndị igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị yoruba in quelling wetie riots gbukata ndị tiv o gbukata ndị middle belt ahmadu bello na-ekwukwa ekwu- na-ekwukwa ekwu na n- i- ihe a na middle belt bụ footstool ha na ha na-aga ịdip koran to the sea na ha ga-aconquer ma igbo ma yoruba ma gịnị O- ihe niile a na-eme mekata ya tupu e mee that coup that coup d'etat e nwere coup d'etat January 19 eh, January 17th 1966 Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ ya walloping the west ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake

na e gburu Ahmadu Bello not that na onye- o nwere onye obi dị ụtọ na e gburu mmadụ nobody wants killing but the Fulani want killing they want that is killing is their business now till today agha dịrị ndị Fulani na Hausa Hausa ebiligo n'ije unu a bụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history ebe history unu bidoro bụ January 15 na e gburu eze ndị Fulani ndị Fulani gbukwadoro eze ndị Igbo since 1937 45 53 eze ndị Yoruba since 1962 eh, eh, na-egbu Wetie campaign na na Middle West Midwest na na na Western Region na-egbu eze ndị Tiv na-egbu eze ndị Middle Belt si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Koran into the sea the- the sea na-ekwu ekwu na Middle Belt bụ footstool ha na ha conquergo ha na ndị ọzọ ma Igbo ma gịnị na ha na-aga ịconquer unu a bụ ndị a kpọrọ onwe unu ndị Igbo unu were charcoal charcoal inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sịnụ na a ga ime ablution ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo ọ ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ na ọ ndị Igbo lead na ọ Chukwuma leadiri ya coup ahụ ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaanị n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma i wu anyanwụ ma i wu kpakpando ma i wu nkịta ma i wu ewu gaanị n'iru ma onye rị mmadụ eke ma mmanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru ugbu a a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naijiria onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị e ji mee Ohanaeze gịnị nwa George Obiozor yọkwụrụ ya yọbata na Ohanaeze sị na president general n'Igbo niile a na-egbu buhari gbukata gbukata gbukata o jee were ọ sị na medal were nye 82 division commander kenee ya ka o si na-egbu ndị igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọ rụrụ nke a na-akpọ Iwuanyanwu Iwuanyanwu nke ya after ma Otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ị- ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị rivers igbo ka ka a rapụ ịsị na o nwere ebe igbo niile igbo dị ma e wepụ eh, eh, East Central steeti unu na-aga n'iru na-eme ya ndị fulani a na-ekpokọ fulani niile nọ n'ụwa afrịka na ha na-eme mitin na naijiria yoruba na-ekpokọ ful- yoruba niile nọ n'ụwa ma kogi ma Kwara sị na ha bụ yoruba bịakwuo na delta ma edo ụwa niile Ijaw niile sị na ọ wa nwe mana unu niile bụ igbo ahụ sị sọ igbo bụ Igbo- bụ bụ i si n'Ọka ị bịa n'Enugwu ị laghachikwa bụ sọ igbo na ndị ọzọ abụrọ Igbo unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka Iwuanyanwu ma na e nwere Igbo na Rivers steeti maka gịnị maka ọ chọrọ isi chịrị gawa enyena ndị Rivers steeti opportunity ka ha mee produce Ohanaeze president general unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa

and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo. Kwafuru ọbara Yoruba. Kwafuru ọbara Middle Belt. Kwafuru ọbara Tiv. Kwafuru ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha yes Igbo should be united are you uniting the Igbo unu na-unite Igbo you are dividing and destroying the Igbo that is one truth you mentioned na a ga-unite kwa Igbo na a ga-eme Igbo nke a is this Ohanaeze ndị eselectịrị consensus Ohanaeze with no election nothing are you uniting the Igbo while others are uniting their people a na-ekwu okwu restructuring do you have a template for restructuring unu na-eche ihe sultan ga-agwa unu ndị Fulani ga-agwa unu ka unu bịa sị na Ohanaeze ekwugo that is what you are waiting for ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze na ndị otu ha ya nwa bụ ihe unu na-aga agba okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri now the next evil unu na-aga ime bụ ije rịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụ na unu nwa dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani unu gburu criminal unu gburu bloodthirsty dog hound not that anybody wanted to o nwere ndị Igbo oge Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke a unu na-ekwete nọ Igbo coup, was there an Igbo coup? Hmm. Even if it is half a man or one quarter man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man? uh, you, that, that they killed an Igbo man, even if he was he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Eh, Chineke Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Naịjirịa, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. we are for restructuring Nigeria ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-edevelop dị mma do you have a template for restructuring you Igbo going round unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ this Fulani killing Nimbo onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello the killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing these ndị 82 division onye ọbụla Fulani ọbụla e tinye na 82 division ọ nọkata ọ sị na e nwere war ndị ESN ebidogo war insurgency ọ gaa gbuo ụmụaka Igbo gbuo ụmụaka Igbo gbuo whereas there is no war in Igbo land no insurgency anywhere these dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze ha jee na-eme dance to the script of ndị a ndị Fulani ndị e gburu na Nimbo ndị Ohanaeze have you even issued a statement

ndị a ji chakolu jiri pọtọpọtọ jiri mamịrị poisons mixie na-ete ndị Igbo n'iru ihe unu ga-agba nkịtị ebidogo i chere na o nwere ihe unu mere ga-eme a sị onye Igbo bịa chịwa Naijiria because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo

buried alive buhari na ndị otu ya mere ya ruo taa ruo echi na they are still killing today unknown gunmen they introduced in igbo land many families are missing their children others are crying in vain there are still people na o nwere ihe ha mere they are being held in jail lee nwa afọ ala igbo e ji na abuja nwere ihe o mere Igbo ka e ji ihe ahụ o nweghị ihe unu mere ụwa niile na-condemn sị na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere sị rapụ ya unu a bụ these dinosaurs kpọrọ onwe ha Ọhanaeze unu sị kama unu ga join for his unconditional release you say you are going to observe the trial the proceedings to know what to observe oh, ihe anyị na-ahụ n'ụwa ihe anyị na-ahụ n'ụwa chineke mere igbo ebere this sort of entities imposed on the igbo people as leaders o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido agha o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido ọgụ kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje when you know that those things will be written into history that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndị Fulani egbugo approximately estimated 60 million people in Nigeria in the space called Nigeria since 1803. Now ndị Igbo na-aga yiri uwe a a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people.